ee ive a na-ekwu bụ igbo ka m chọrọ ka m sụọ n'ive a m na-ekwu achọkwa m onye ọwụna bụ onye igbo gachi enye ka ọ chọọ onye igbo ọzọ ya atụjeli ya okwu nụ mana ive a na-ekwu na ọ ka na-eme o unu bata n'ụnọ akwụkwọ dị n'ana igbo ebe ụmụazị Igbo na-agụ akwụkwọ ekwu onye na onye ọwụna sụrụ Igbo ebe a bụ na a ya-apịa ụtarị ma na a ya-asị a nya jee sụba ahịhịa amara m unu na-aghọta na ive a ka na-eme achọrọ m ịkpọ ava mana ana m anụ kepu kepu na ụnọ akwụkwọ ndị secondary n'ọtụtụ steeti nọ n'ime ana Igbo anyị ka na-eme nwatakịrị onye Igbo na-agụ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ dị n'ana Igbo na ọ ya-awụ ọ sụzịa Igbo ede arị ya n'akwụkwọ pịa anyị ụtarị ma ọ sị a nya jee sụba ahịhịa onye ọwụna nọ n'isi oche ma ị wụ principal ma ị wụ onye nkuzi ma ị wụ prefect na ụdị ọwụna ị nọ na ya ọ wụrụ na aka gị dị n'ive dị otu a achọrọ ka m gwa gị na alụ ive ị na-eme bụ alụ o nwere ive ọzọ na mmadụ mere alụ na-ajụ ndị wụ ndị Igbo anyị na-ekuru ume ka onye ndị commissioner of education nọ na South East anyị unu na-ada anụ ive a na-emenụ a na-ekwu na asụsụ anyị na-akwado ka ọ naa unu wee nwee ike iwere ịtarị na-apịa nwatakịrị na-agụ akwụkwọ n'ana Igbo maka na ọ na-asụ Igbo amara m ma ọ dịnwu possible kịta a sị na e nwere onye Germany ndị Germany ya-apịa ụtarị maka na ọ na-agụ akwụkwọ na Germany na-asụ Germany a ka-apịa ịtarị amara m na ya akọwu na ọ dịnwu possible kịta na ọ ya-ekwenwu omume na ụdị ọwụna e nwee onye China na-agụ akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ dị na China ndị China na-apịa ụtarị maka na ọ na-asụ asụsụ ndị China amara m onye kuziri anyị ive anyị na-eme a mụpụta onye igbo sị sụbalị ya igbo ive m gụ n'egwu a egwu a m gụrụ ndị council of igbo states in america ji wee nye m award a mụpụta onye igbo ka a sụbalị ya igbo emesịa na onye igbo na ọ ga-anụ oyibo kedu ihe mere o ji wee wụrụ na a nọ mmadụ mmadụ na-esi mmụọ mmụọ principal wee bụrụ ihe bụ ọlụ gị bụ na ikwu na onye ọbụla sụrụ igbo na ọ sụrụ vernacular kedu onye gwara gị na asụsụ gị bụ vernacular kedu na ebe nke a si wee bịa asị m ka anyị tinye ọnụ o ndị commissioner of education nọ na anambra state amarọ m ma unu amarọ na ihe a na-eme n'enugwu state na ebonyi state na abia state na imo state ọ na-emekwu ma na asaba na o nwe nwatakịrị m vụ n'isela asaba ebe anyị jere ije mee ihe onyonyo ọ gwa m na a na-eme ya ka a bụrụ na a na-eme ya ebe niile kwụsịnụ ya kwụsịnụ ya o si taa dịba mma ọ dịbakwa gboo ekenekwa m unu ava m bụ ugezu jideofor ugezu ka ọ dị onye mara asụ ọ sụọ n'ikwe onye amarọ asụ nya sụọ n'ala